aw ni sɔgɔma ni aw balimakɛ modibo jawara mankan ye dit moneski a y'aw bisimila ye émission nomo kan émission min min bɛ kuma hadamadenya tagabolo kan ani fɛnɛ émission min bɛ kuma bi diɲɛnatigɛ tagabolo kan e k'a dɔn ne k'a dɔn o tɛ dɔn fɛn kelen kɔ fo émission nomo émission nomo ale bɛ bɛɛ lajɛlen de kama ni aw balimakɛ modibo jawara dit moneski ye n b'a dɔn fɛnɛ bi ko kura belebeleba caman bɛna yira aw la aw tɛ min kalama i n'a fɔ jumɛn barisabula an ka ɲɔgɔlɔnbɔla ba dɔ invitelen bɛ an bolo yan nɔ min tɔgɔ ye burulayi ye burulayi mhm. sani n ka foli kɛ mhm. n bɛ silamɛ bɛɛ fo fɔlɔ bɛɛ lajɛlen salamu aleykum an bɛ yan bi bɛn de don donc émission in a ko tɛ kɛ basi ye bi k'a na bɛ dɛsɛ ayiwa n'Ala sɔnna ayiwa ka taa fɛ dɔrɔn ayiwa bon min min min bɛ min bɛ kini bolo yan fan fɛ ko ne b'a hali tɔgɔ ni dɔn m'o présenté mɔgɔ la a ka ɲi tan cogo la ee awɔ n terikɛ i t'a ɲɛfɔ bon comme a ko ne kana présenté don O kɔrɔ ne ni perezte yɛrɛ de ma ayi n'o ka ka perezte pa que b'a dɔn de bɛ ne nisɔn in ma daminɛ n'i y' e donna fcɛ la a kɛra kun dɔ de kama parce que an ye sinama de e la sabati burula i bɛ n gosiyanfan ma fa bɛ boloyan fan fɛ si ne bɛ taa kuma o kuma fɛ gosi de fɛ
an fɛ tun fa folikan jumɛn b'i bolo k' se an ka jeli ma ok n bɛ an balima cɛ a n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔba mhm. ka an fa n'an baw fo mhm. minnu n'u bɛ so ni wagati in na minnu n'u bɛ k'an lajɛ ni wagati in na mhm. k'an balimaw donc k'olu fo olu folen kɔfɛ n bɛ dugawu kɛ gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ bi bi in na donc ani kalanko gɛlɛya gɛlɛyaw b'o la donc n bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka a solution d'an ma ala ah, ala k'a nɔgɔya se bɛ ala merci en fait eh, bi émission a bɛ euh, bi jeunesse de kan jeunesse n'i y'a mɛn jeunesse i ko anw yɛrɛ anw denmisɛnninw voilà bon jateminɛ la i bɛna sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la jamana in kɔnɔna la bi denw mhm. tiɲɛnen don kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ excitant kuntanw ye mhm. mafa hakilina jumɛn de bɛ e bolo o ko la mhm. bi denw ka vie tagabolo kan i b'a fɔ i da magara min na bi i da magara jeunesse yɛrɛ de ka problème na bi bi in na ni o ye jumɛn ye dɔrɔgu n'an k'o ma ko excitant bi o kɛlen c'est à dire a tun bɛ kɛ a tun kɛlen don dɛlɛnkanw ni mɔgɔ atakekɛla ninnu olu de baarada tun ye dɔrɔgu ta ninnu ye fɔlɔ la mais sisan a bɔra olu yɛrɛ la fo ka na don anw yɛrɛ ka du kɔnɔna yɛrɛ la an dɔgɔninw an balimaw bɛ yen nɔ y'a sɔrɔ du kɔnɔna la bi bi in na du ka dɔgɔ c'est à dire k'a fɔ i bɛ min ta kalama i tɛ min ta kalama k'a fɔ ko dɔ tɛ dɔ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya ekɔlidenw yɛrɛ o min yɛrɛ ekɔliso yɛrɛ min kan ka kɛ mara yɛrɛ kɛyɔrɔ ye mais bi bi in na ekɔliso kɛra dɔrɔgu ta yɔrɔ ye ekɔliso minnu bɛ ekɔliso kunna bi in na bɛɛ b'a kalama donc bi an ka jeunesse tiɲɛnen don ni dɔrɔgu in ye bon ni jeunesse min ka bi n'a fɔra ko mali siniɲɛsigi bɛ jeunesse min bolo o jeunesse tagabolo ka kɛ bi bi dɔrɔgu ta ye furakisɛ ta ye ne t'a dɔn sini ma sini walima sinikɛnɛ ma jamana jumɛn bɛna kalifa o la walima olu bɛna sini a ko jamana bɛna di olu ma olu bɛna misaliya jumɛn yira u kɔmɔgɔw la
parce que fɛn dɔ don c'est pas facile i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ayiwa halisa parce que ne yɛrɛ ɲɛ bɛ n ka parce que i b'a dɔn ninnu n'i ye nin ɲininka yɛrɛ nin bɛ se ka dɔ fɔ parce que ninnu fɛn ninnu tilan bɛɛ ye dɔrɔgutala ni fɛn ninnu ye i m'a faamu wa dɔrɔgutalaw ka système ni fɛn ninnu a bɛɛ bɛ. wa ayiwa nin émission dontɔ ye tiɲɛbugu de kɔnɔ sisan e yɛrɛ de y'a fɔ dɔrɔgu ma i bɛ taa n kɛ dɔrɔgu minɛ cogo di.
dɔrɔgutala tɛ fili o ayi mɛ Sɛ, bro, eh, i b'a kalama mɔnɛkisi a n'a ka mɔgɔlankoloya bɛɛ a ye kuma min fɔ a ye tiɲɛ fɔ denmisɛnnin i bɛ se k'i ka mɔgɔya kɛ k'i ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ tulonkayɛlɛ n'i ka fagabɔnya bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma kɛ dulɔminna ye Voilà. i ma kɛ dɔrɔgutala ye i ma muru ta ka mɔgɔ sɔgɔ ɛ ko siniɲɛsigi y'an denmisɛnnin bro, eh, an n'an tɔɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ nin sira jugu in kan an bɛ dugawu de kɛ ala k'u bɛɛ bɔ a kan an minnu fana n'an ma don a la ala k'an kisi a ma sinon ko in a vraiment a bɛ ka jouer jamana in kan kojugu kojugu k'a daminɛ denmisɛnnin fitinin na ka taa bila mɔgɔkɔrɔba la bɛɛ de bɛ k'a kɛ donc a ko a ka gɛlɛn sinon an k'an wolo ne mana miiri dɔrɔgu yɛrɛ la dɔrɔgu bɛ jɔn na jɔn mɔgɔ
mais i bɛ kasi Eh, bon i b'a dɔn ne tɛ jigin a la fana parce que i b'a dɔn dɔw bɛ yen nɔ dɔrɔgutala dɔw yɛrɛ bɛ yen c'est à dire n'olu fara n'olu ye dozi ta fo k'u ka kasi de n'u ka furakisɛ dɔ bɛ yen nɔ ko taramadɔli wa taramadɔli o o tabaga ninnu o tabaga ninnu na yanni mɔgɔw k'a faamuya a tun bɛ mɔgɔw hakili la ko kirikirimasiyɛn de b'u la mais kirikirimasiyɛn tɛ u tun b'u n'u tun ye taramadɔli ta ka n'u sigi sɛzi kɔnɔ i bɛ bali mun na dɔrɔn papu o y'a sɔrɔ a yɛlɛmana ka bɔ sɛsi kɔnɔ ka na nun kɛ bɔgɔ rɔ bo k'a da bɛɛ kɛ joli ye fɛn min bɛ o lase e ma c'est-à-dire fɛn min bɛ o lase e ma n'a fɔra ko hali sini e ka baarada ye o tali de k'i yɛrɛ lanɔgɔ au lieu k'i ka ɲɛsin i ka siniɲɛsigi kɛli ma e tɛna to tan bi sini dɔ de bɛna jigi da e kan dɔ de bɛna e yira kare kɔnɔ nin ye ne kɔrɔkɛ ye dɔ de bɛna e yira sini k'a fɔ ko nin ye anw fa ye k'a fɔ ko ne ni nin ne bɛ bɔ du kelen bon n'a fɔra ko e ma yira ni misaliya ɲuman ye bolo ma ɲɛsin e ma ɲuman na fo k'a fɔ ko dɔrɔgu furakisɛ ta gulɔba min bi bi in na i t'a sɔrɔ an ka jeune caman bɛ baara la bi bi in na baara diyaɲɛ tɛ o mais parce que u u mun negela u bɛ taa u bɛ taa gulɔ sɔngɔ furakisɛ sɔngɔ dɔrɔgu u bɛ taa joint min san k'a min u bɛ baara kɛ a tɛ don fini na a tɛ foyi la i bɛ dɔw ye baara la su ni tile mais a fini t'u la u t'a dumuni kɛ mais n'u kɔni tilara n'u y'u ka ration sɔrɔ dɔrɔn paf parce que i ka kuma in bɛ min yira ne ka faamuyali la parce que comme si a dɔw bɛ taa hali baara kɛ mhm. wari yɛrɛ tɛ se so fɔlɔ ko papa ni mama ta ka ɲɛnabɔ eh, u bɛ taa ka taa eh, e fana bɛ ka ɲinɛ mun kɔ olu ka papa ni mama y'u ka joint ye mm, voilà ani dɔlɔ
awɔ mais o de don an minnu t'a min an bɛ se k'olu fɔ ko papa ni mama mais ce que je vois ne bɛ burulahi la tan nin cogo la ne ma foyi faamu mais burulahi par exemple a excitant tala ninnu bɛ kɛ cogo di non ni ne ko n b'a fɛ min fɔ o kana taa n kunbɛn n bɛ siran ayi non non o t'i kunbɛn démonstration fitinin dɔrɔn kɛ dɔrɔn mɔgɔw kɛ ala b'i lakana quoi foyi t'i la parce que i yɛrɛ ma nin min gulɔminna yɛrɛ falen ma kuma dɔ la

i bɛ sɔn fɛn nasugu bɛɛ ma o de y'a to ko jɛnɛya ka fisa ni gulɔmin parce que gulɔminna sulen min mana jigin a hakili la a bɛ o de kɛ a yɛrɛ yɛrɛ c'est-à-dire k'a fɔ ko gulɔmin yɛrɛ c'est-à-dire boîte kɔnɔna ni fɛn ninnu na an bɛ se k'a fɔ ko o y'a kɛyɔrɔ ye ni mɔgɔ min donna yen i donna yen gulɔmin kama ni mɔgɔ min donna yen ça veut dire bɛɛ n'i takun don voilà bɛɛ n'i takun bɛɛ n'i takun don ee wa ne takun kɔni t'o ye dɛ a y'o fɔ ko kosɛbɛ kosɛbɛ a fɔ n'a fɔra ko bari kɔnɔna ni fɛn ninnu na n'i donna yen nɔ dɔw dɔw bɛ don ka bɔ u bɛ sucrerie dɔrɔn de min mais dɔw bɛ don a plupart de ye mɔgɔ minnu bɛ taa ka taa excitant ni fɛn ninnu de ok je vois mais a ka bɔ baara a ka bɔ o la ka na anw yɛrɛ yɔrɔ min n'an b'a fɔ ma ko maraso k'a fɔ ko an kan ka ladamu yan de an kan ka kalan yan de anw kan ka siniɲɛsigi dilan yan de bon n'a fɔra ko anw yɛrɛ ka tila ka dɔrɔgu ta tuguni ka na don ni o ye o so kɔnɔ an bɛna fɛn ɲuman jumɛn kalan yen an bɛna lesɔn ɲuman jumɛn kalan yen lesɔn foyi tɛ se ka sɔrɔ o la

e ka kan ka mɔgɔ min gɛn ka bɔ kojugu la ni e e n'o o kɛra c'est à dire sigati pase pasebaga ye ɲɔgɔn ma yala e bɛna se ka misaliya jumɛn fɔ o ye ko o bɛ don o kunkolo la e ka kan ka maa min bɔ sira min kan hali mɛtiri hali n'i bɛ sigati min hali n'i bɛ sigati min ekɔlidenw b'a dɔn k'a fɔ i bɛ sigati min n'i bɛ sigati min jamais i man k'a min ekɔlidenw ɲɛna i bɛ bɔ yen parce que a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ kilasi kɔnɔ minnu ma don a la fɔlɔ mais olu bɛ se ka e ye a la donc u tɛn'a dɔn kojugu ye u b'a fɔ ko an ka monsieur min yɛrɛ b'an kalan monsieur b'a min je vois eh, mais ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'aw la n'a tɛ kɛ basi ye ayi a tɛ kɛ basi ye eh, ne nana tisɔtiw di yan ne ma a b'aw yɛrɛ fana kan na nin ye jɔn ka tisɔti ye a tɛ dɔɔni fɔ n y'o fana la ayi n tununen don dɔɔni k'o filɛ nin ye a bɛ fɔ nin de ma ko TAC CETAC se CETAC trans CETAC trans donc service l'intégration en marche
en marche
mais olu bɛ marche de kɛ ayi u bɛ marche kɛ nka marche ani e kan bɛ marche min ma tɛ kelen u bɛ marche kɛ aw k'i ta ka t'i bila yɔrɔ dɔ la nɔgɔya damu teliya kɔnɔna na ani hakili sigi kɔnɔna na
mais u sen ka teli o de ka di ne ye ne bɛ k'o de f'i ɲɛna n ko u sen ka teli wa u hakili sigilen don parce que dɔ bɛ a hakili a sen ka teli nka hakili sigilen tɛ franchement mais n b'aw ɲininka fana est ce que chauffeur ɲɛnamaw yɛrɛ b'u bolo fɔlɔ Eh, n'a fɔra i ɲɛna ko hakili sigi eh. kɔni ne kɔni chauffeur ɲɛnamaw de bɛ don o la o ah. ayi sisan kɔni n b'i ka kuma sɔn ji la mhm. en fait euh, chauffeur ninnu hakili sigilen don i ko ŋɔmiyiranna mɔden bari sabula n'i ko voyage i bɛ n'a ye chauffeur caman bɛ yen nɔ mɔgɔw ka ko kɛcogo tɛ kelen ye CETAC trans la i bɛ n'a ye chauffeur fɛn fɛn bɛ yen nɔ u bɛɛ n'u ka diplôme de don donc ni diplôme t'i bolo maa si tɛ taa non non non maa si tɛ taa kunfɛ fɛn bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen de don wa mobiliw bɛ yen nɔ fɛnɛ mobili minnu bɛ yen nɔ u basigilen don u sigilen don bon a bɛ mɔgɔ caman parce que caman bɛ yen nɔ voyage ko la caman bɛ yen nɔ u bɛ car voyage caman to yen nɔ mun kama dɔw ka excès de vitesse dɔw bɛ boli kosɛbɛ mais CETAC la o tɛ yen mais ne yɛrɛ fana mun filɛ ne ye voyage dabila fɛn kelen de kama mun kama parce que sisan car caman bɛ yen nɔ clim t'u kɔnɔ non t'a kɔnɔ foyi ninnu ta n'i donna nin na ni pharmacie kɔnɔna tɛ filanan t'u la n'i donna ninnu kɔnɔ VIP direct don n'i donna nin kɔnɔ yann'a ka bɔ gare kɔnɔ i sunɔgɔra

k'a yɔrɔ tɔgɔ k'a tɔgɔ fɔ fɔ dɔrɔn ani mɔbili pilasi in bɛ fan min ɛɛ n'u ka minɛ kɔni tɛgɛ minɛ ka taa n'i ye an ka tiɲɛ fɔ CETAC mɔgɔw u ka mɔbili ayi k'a fɔ ko c'est à dire ko n donna a la funteni bɛ n kan o non même pas o tɛ yen nɔ n donna a la an koronkoronna ɲɔgɔn kan o mobili climatisé et puis en même temps siège ka koronkoron ɲɔgɔn kan o t'a la o tɛ yen a bɛɛ toute neuf

c'est mon père e t'a kunbɛn walasa i ka don setaki mɔbili kɔnɔna na nka i ti don nin kɔnɔ ayiwa ah, jija i ka i ka i ka i ka sen fa joona i ka se setaki la en fait euh, en même temps euh, setaki ko in na hmm. setak transi a bɛ bɛɛ lajɛlen de kama setak nalen bɛ lafiya kama setak sɔrɔyɔrɔ kelen pe a filɛ nin ye kalabankura non loin du pont tordu ni dɔw ko a ma ko tɛgɛn ka pont a n'o man jan ɲɔgɔn na n'i sera yen nɔ dɔrɔn à 100 mètres comme ça i bɛ na i bɛ setaki ye setaki bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen kama maakɔrɔbaw denmisɛnninw i kɛra maa sugu o sugu ye wa setaki bɛ yaala mali fan bɛɛ a bɛ voyager ka taa mali fan bɛɛ fɛ ani fɛnɛ kɔfɛ jamanaw senegal Côte d'Ivoire euh, euh, euh, Bénin Cotonou Lomé o ni a ɲɔgɔnna caman caman setak bɛ taa nin bɛɛ la mais e ye pont tordu min fɔ sisan mɔgɔ minnu tɛ o yɔrɔ sira dɔn sira wɛrɛ tɛ yen nɔ mun bɛ se ka bɛn voilà bon sira wɛrɛ bɛ yen nɔ bon i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ bɔ euh, Olympe sira fɛ hôtel Olympe sira kelen min bɛ taa ka taa kalabankura sani ka se umu sangare ka hôtel ma polisiw kɔrɔla la n'i sera yen nɔ i bɛ virage kɛ à gauche i bɛ fara i numan bolo fɛ ka taa i bɛna se fe fɔlɔ ma n'i tɛmɛna fe fɔlɔ la fe sani ka se fe filanan ma o camancɛ yɛrɛ la setag bɛ i kinin bolo yan fan fɛ setag bɛ bɛɛ lajɛlen kama nɛgɛjuru sira bɛ yen nɔ o labilalen bɛ setag mɔgɔw ka nɛgɛjuru sira bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ bi seegin ni kelen bi kɔnɔntɔn ani duuru ani bi saba ani fila bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn bi naani ni kɔnɔntɔn bi naani ni wɔɔrɔ

denmisɛnninw ka kalanko ɲuman sɔrɔ sini ɲɛsigi parce que o ye an bidenw de ye n'i sera sadimi la complexe scolaire euh, jawara fɛ yen nɔ aminata euh, jawara si je me trompe pas et puis kɔrɔka ani kɔrɔka fɛnɛ euh, adekɛni na n'i sera yen nɔ direct don ne bɛ ne bɛ n'a fɔra ko mara kɔni ne b'a yɔrɔ dɔn e b'a yɔrɔ dɔn n'a fɔra ko mara kɔni kalan ka jo hakili ɲɛnama la ka fɛn f'i ye i bɛ min faamu i den tɛ don cɛnni sira fɛ yen nɔ hali n'olu y'i den dontɔ ye cɛnni sira fɛ u bɛ a bɔ a la donc n'a fɔra ko o kalanso o kalan o kalanso bɛ yen nɔ o ye complexe scolaire kɔrika gindo ye kalabankoro adekɛni na lycée privé aminata jawara kalabankoro adekɛni lycée privé sa jimile de kalabankoro plateau mais bulayi yanni emission yɛrɛ ka kuncɛ a fɔ e yɛrɛ i b'i ka n'i ka nin nalomaya ba ninnu bɛɛ i bɛ hakɛ to kuma b'a kuma n'a fɔ cogo don i tɛ ladilikan dɔ fɔ ka ɲɛsin ka to ko ka tila ka fɔ ko laloma ba i tɛ i fana sa bɛɛ n'a ah, bɛɛ n'a wele non i b'a kalama tellement kuma ninnu jara ne ye kojugu o de la n tɛna se ka

o de la hali n'u ma se k'a bila yɔrɔnin kelen sa u k'a bila ko n tɛ se ka nin bila n tɛ se ka nin bila o ye nkalon kuma ye ɛ maa o maa sera k'a ba sin kɔni ka jɛ a kɔ o kan ka se ka jɛ nin fɛn ninnu kɔ donc an denmisɛnninw anw ye siniɲɛsigi ye fɛn fɛn bɛ nin sira jugu in kan an minnu fana ma don a kan yarabi an ma ala k'an bɛɛ kisi nin ko ma ayiwa n'an donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa an ma ah, en même temps euh, an bɛ folikan lase euh, kadijatu euh, tarawele ma mm-hmm. ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ france mm-hmm. en même temps an bɛ asetu tunkara fo mm-hmm. n'o ye ne ba yɛrɛ ye ani awa tunkara ani mayimuna tunkara sajo tunkara sajo njayi tɛnɛ sisoko en même temps ani tanti sisoko

se an lajɛlikɛbagaw ma kumakan laban min bɛ ne bolo ne b'o bila ka ɲɛsin mali jeunesse yɛrɛ ma mhm. donc cɛkɔrɔba ninnu y'u ta kɛ ka ban olu ye min k'a la u tɛna o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen mhm, mhm, u bɛna taa k'a to jɔni bolo u bɛna taa k'a to anw de bolo bamananw b'a fɔ ten ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ko ɲuman ko bɛ maakɔrɔba dɛgɛ n'anw y'an cɛ janya maakɔrɔbaw la maakɔrɔbaw y'u sen da yɔrɔ min na n'anw m'an sen da u sen da nɔ la u b'a fɔ ko mɔgɔninfin ko n'i fa yɛlɛla yiri min na hali n'i ma se ka yɛlɛ a yiri la i k'i sigi a duguma anw kana to jamana in bɛ yɔrɔ min na bi bi in na an b'a fɔ vraiment a ma dafiri sa nka a kɔni a bɛ lomolama na ni anw m'an jija n'a nana di anw ma sini k'anw to sira jugu ninnu kan m'a dɔn an b'a tɔ dafiri an bɛ dugawu kɛ ala kana an kɛ k'o tɔgɔ jugu ta ala k'a to an kana k'a tiɲɛbaga ye an ka nin fɛn ninnu to yen ninnu tɛna foyi lase anw ma ni tiɲɛni tɛ ninnu tɛna foyi lase anw ma ni lagosi tɛ a tɛ foyi lase anw ma ni yɛrɛla nɔgɔ tɛ i bɛ min don nin na a don i ka siniɲɛsigi dilanni na a don fɛn dɔ la i k'i sigi o kunna parce que mun na bi bi in na mali fɛn kɛlen don c'est-à-dire mali ko kɛlen don se bɛ minnu ye olu yɛrɛ dama de bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye mais se tɛ e maa min ye i tɛ faamadenw ye dɔrɔgu ta la bi bi in na kɛnɛ kan tan dɛ mais i bɛ faantandenw se tɛ an minnu ye somɔgɔw ye i b'anw de ye sigarɛti fiyɛ la kare kɔnɔ i b'anw de ye dɔrɔgu san na ka yaala k'a kɛ kamelenya ye dɔw ka école ko bɛɛ tiɲɛna dɔw ka fɛn bɛɛ tiɲɛna o kama u ka vie bɛɛ donna bɔgɔ la je pense que mali jeunesse a y'a lajɛ a ma tiɲɛ mhm. an ka segin kɔfɛ eh, ko fili ma jugu mais n tɛ segin kɔ o de ye ko wɛrɛ ye ok ma fa nin diyara n ye kosɛbɛ mhm. burulayi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn parce que bɛɛ tɛ se ka kɛ

nalonma yɛrɛ bɔrɔn très mm, bien très très très bien a bɛ nalonmaya bɔ nalonmaya la k'a lakeguya ok ne lajɛlikɛbagaw bi tun ye jeunesse ta ye barisabula bi ta ye ka kuma jeunesse ka ko kuntan kɛ kan excitant ta drogue ta ni fɛn ninnu kan n'ala sɔnna a ma don n'a nata la an bɛna thème wɛrɛ yira aw la min bɛna se ka hakilina bilasira yira aw la ni ala sɔnna a ma o bɛ kɛ don na nata ayiwa an b'aw bila yan nɔ aw ciao ciao se ta kaba kɛ